Ùrtimas oras de campagna eletorale pro su referendum chi pertocat sas trivellas chi s'at a fàghere dumìnica dechesete de aprile. Sos eletores, botande nono, ant a detzìdere de permìtere chi sas prospetziones petrolìferas sicana fin'a s'esaurimentu de su giacimentu comente est como. Botande eja, imbetzes, sas prospetziones si firman a s'iscadèntzia de sas concessiones. In casu chi bincat eja, si che diana dèpere eliminare sas piattaformas petrolìferas in su territòriu natzionale intro sas dòichi mizas. Sos referendum, chi in printzìpiu fini sese, los ana promòvios sos comitados de sos cales fachene parte deche cussizos regionales e in mesu b'est sa Sardigna puru. Su guvernu natzionale però at nau chi su referendum est superau ca s'esecutivu at picau detzisiones in mèritu. A livellu polìticu est unu matzimbróddiu, su PD at isseperau de no andare a botare, mentres totu sas opositziones, dae su Movimentu Cinque Stelle a Forza Italia, sunu pro botare eja. In Sardigna, su presidente de su Cussizu Gianfranco Ganau est intre sos chi sustenent su referendum, mentres su presidente de sa Giunta at nau chi at a botare nono. Sos movimentos ambientalistas, sos no nuke, an a botare eja. Pro su nono sunu sos industriales de su setore petrolìferu chi tìmene de pèrdere postos de traballu. Ma su problema mannu, At a èssere custu de arribare a su tantu netzessàriu pro validare su referendum, est a nàrrere sa metade prus unu de sos chi ant diritu de votu. Sa Sardigna s'at fatu onore in ocasione de sa e chimbanta editzione de su Vinitaly de Verona acabbau eris. Su binu e sas cantinas sardas an àpiu prèmios e atestaos pro sa calidade e su manizu. De importu mannu su reconnoschimentu dau a sa Cantina Sociale de Durgali, presèdia dae Lino Fancello, chi at picau sa medàllia de Cangrande comente Benemèritu de sa vitivinicoltura italiana duamizesèichi. Su reconnoschimentu est istau istituiu in su millenovichentossetantatres e si dat a sa cantina chi in sa regione sua s'est distinta pro àere ischiu promòvere e valorizare sa cultura vitivinìcola, Su presidente Fancello est cuntentu mannu pro custu prèmiu chi reconnoschet su traballu fatu in custos ùrtimos dec'annos dae sa cantina sociale de Durgali. Orienta il tuo futuro, formazione impresa, alleanza per favorire opportunità lavorative. est s'argumentu de una die dedicata a impresa e formatzione promovia dae sa Confindustria de sa Sardigna de Mesu, chi at esaminau s'atividade de sa Fundatzione ITS de Macumere, un'istitutzione de etzellèntzia chi figurat intre sos sessantasete istitutos superiores chi bi sunt in Itàlia, s'Istituto Tècnicu Superiore chi garantit formatzione in s'agroalimentare e s'efitzièntzia energètica est su e bintotto in graduatòria pro livellu de formatzione. A sos istudentes de sos istitutos superiores nugoresos acudios an relatzionadu Roberto Bornioli, presidente de sa Confindùstria Nugoresa, sòtziu fundadore de s'ITS, Raffaele Franzese, presidente de sa Fundatzione ITS, Antonio Demontis e Lina Boe, diretore regionale e diretore de sa sede de Nùgoro de su IAL, chi ammàniat sa proposta formativa de s'ITS. Unu disinu de leze pro sa nàschida de s'Agentzia pro s'incrementu ìpicu e ecuestre de sa Sardigna l'at presentadu in Cussizu regionale su grupu de sos riformadores, primu firmatàriu Luigi Crisponi. S'obietivu de sa norma, segundu s'idea de sos promotores, Est cussu de firmare sos dannos cajonados dae sa tancada in su duamiza e chimbe de s'Istitutu de Incrementu Ippicu e torrare a pònnere in motu sas fainas pro sa tutela, valorizatzione e promotzione de su cumpartu ecuestre in Sardigna. Sa proposta de leze l'an ispricada custu manzanu sos cussizieris de sos Riformadores, Luigi Crisponi e Attilio Dedoni. Semus presentande una proposta de profetu, at nadu Crisponi, pro torrare centralidade a su mundu ecuestre e torrare a sos allevadores, sos operadores e sos amantiosos unu riferimentu sicuru e in gradu de assicurare rispostas a trechentossessanta grados. Sos riformadores an amentovadu sa traditzione de sos cabaddos in Sardigna. Su cabaddu est sa màzine de s'identidade sarda, an nanadu sos cussizeris riformadores. Ma su setore sichit a abarrare in d'unu cuzone. Bastat de pessare pro nàrrere chi non b'est un'istitutu de iscummissas sardu, ne unu gran prèmiu, e chi s'ippòdromo de Casteddu in su Poetto est oramai unu depòsitu de casottos betzos. Sa norma previdit deghe artìculos e, pro l'aplicare, bi cheret unu milione e mesu de euro. Sa Puri e Forti femenile at a jocare chin su S'Alighera in sa semifinale de Serie C pro andare in Serie A-Due Natzionale chi s'at a fàghere dumìnica in Uras a sas bator e mesa de borta 'e die. Sas nugoresas s'an balanzadu sa semifinale gràssias a sa binchida in sos cuartos de finale chin sa Futsal Glema Iglesias pro bator a unu. Sa partia chitzi zirbiende l'an fatta sapadu in su campeto de sa Solidae. Sa formatzione nugoresa allenada dae Paolo Manca at fattu una partia bella a beru. Mancari esseret perdende unu a nudda de deretu, sas giocadoras non si sun iscunnortadas e an aparegiadu chin Marta Corda. In prus an sichiu a atacare e non si sun firmadas finas a cando no at sinzadu duos a unu Ilaria Marras e tres a unu Ilaria Congiu a s'acabu de su primu tempus. In su segundu tempus sas nugoresas an chircadu de poderare su jocu de sas ospites chentza peruna dificultade, tancande sos contos chin sa segunda rete de Ilaria Marras chi, eh, at acabau sa partia chin su puntègiu de bàtoro a unu. Dumìnica duncas sas nugoresas ant a dèpere jocare chin sas catalanas e depene bìnchere pro pòdere andare in sa finale contra a su Serrenti e duncas artziare in Serie A Due.